okay a Kalaya pepani uh, ndikupepeseni pali funso limene akuti ndikuyenera kukufunsani uh, ngati police spokesperson uh, tifunsiretu limenelolo ndilosakhudzana kwambiri ndi nkhani yathuyi komano inu as police spokesperson mukuyenera kuwunikira mtundu wa amalawi apolisi anammanga ripota uh, wa ku times dzulo chifukwa chokuti amajambula mwaseka chifukwa chokuti amajambula uh, zithunzi apa pa director of road traffic Um, nkhani yake ikuwasokoneza maganizo anthu kuti kodi zithunzi zimene amajambula mnyamatayu zinalakwika chani kuti apolisi mpakana akafike pomumanga for 30 minutes mpakana kukachita delete zithunzi zimenezozo atakufunsani dzulo munanena kuti nkhani muku uh, looking into it mukuyiyang'ana kukhala ngati mukuyifufuza mwachangu kwambiri panopo its uh, 24 hours later papezeka zina zilizonse zimene anthu angayenere kudziwa kuti panachitika chani chachilendochi ndinene kuti munayamba nkunena kuti ah, mukuseka chifukwa ndinaona kuti mwaphatikiza nkhani Eh, Komano ndi chaka nkhani ya ndapepesa Isaac- koyambako. Sorry? Yeah, zikomo kwambiri Eh. eh, ndimanena kuti nkhani ya isaac salima mtolankhani wa times Yeah. amene akuti anatengedwa ndi apolisi dzulo ku blantyre ifenso tinayimva modabwa kuti ah, zinakhala bwanji ndiye nthawi imene timaweruka dzulo ku ntchito tinali tisanapeze kwenikweni kuti chinachitika ndi chani Yeah. ndiye ngati a malawi police service ah, ti- tione kaye lerolo mmene kwachamu kuti atiuza chani ku blantyre-ko Eh. komano ndinalankhulapo ndi dzulolo ndi atolankhani kunena kuti ifeyo ngati a malawi police service Mm. timalemekeza anthu onse amene amakhala aku- akugwira ntchito kunjako chimwe timati in the public mmene ifenso timakhala tikugwira ntchito Mm. tingotengera kuti ndi m'tawuni kaya kuchitika chipwirikiti kuli mademo kuli chani timadziwa kuti kumeneku kumene ifeyo apolisi timakhala tikugwirako ntchito kumakhalanso anthu ena amene amakhala akugwira ntchito mm. ena amakhala akupita ku mabizinesi akugulitsa malonda awo mm. ena amakhala akupita ku chipatala ndipo ena amakhala ngati atolankhani amene amakhala akugwira ntchito zawo kunena kumajambula zithunzi kumafunsa anthu mafunso yeah. ndiye timadziwa kuti malo ngati amenewa aliyense amakhala akugwira ntchito yake ndiye ife timakhala tikuwuzana tsiku ndi tsiku kunena kuti timalemekeza wina aliyense amene akugwira ntchito ndipo pamene ifenso tikugwira ntchito nchifukwa chake ndikunena kuti nkhani titamva kuti mtolankhani wa ku times Yeah. anatengedwa kupita ku blantyre police Mm. tinene kuti choyambira anali sanamangidwa anangotengedwa ndiye anakamfunsa mafunso ndi mafunso Yeah, mafunso anamangidwa anatu a Kalaya. mafunso ake Anamangidwa. amtundu wanji ndipo nchifukwa chani anatengedwa ndi zimene tikunena kuti iyayi i think lerolo tikamafika cha ma 10 11 12 tikhale titamva bwinobwino koma ndithu amalawi amvetsetse kuti ngati amalawi police service Timalemekeza ufulu wa atolankhani ogwira ntchito yawo malo ena aliwonse ngakhale malo amene ntchito yawo ikukhudzana ndi ntchito yathu ngati mmene kunalili kumene amagwira ntchito dzulo kumene Okay. kunalinso apolisi komanso atolankhani. Very good. Inuyo as a veteran policeman, um, ku, ku, pa s- situation ngati imeneyi kuti apolisi akubwera kuzakhazikitsa bata and eh, nkumatsika galimoto anthu nkumajambula. Mungaone kuti cha- cha- chachilendo chokuti zithunzizo zikachitidwe delete. Kungoganiza inuyo as a veteran chingakhale chani?
si nkhaniso yonena kuti ineyo ngati veteran police officer ndiganize kuti chani Eh. nkhani ndiyonena kuti Mm. malamulo amati chani chifukwa kuti munthu amangidwe ndiye kuti akhale kuti waphwanya malamulo Mm. tinene kuti mmene mwafunsiramo kuti apolisi akutsika Yes. galimoto Yeah. pamenepo pali kumujambula wapolisi akutsika galimoto Mm. sikuti ndi mulandu yayi olo atakha kuti wapolisi akumanga munthu ndipo ena akujambula Yes. tinene pano tiuze mtundu wa malawi kuti si mulandu pali ma incidents amene amatha kukhala milandu komano tingotengera kuti sitotengeranso kuti uyuyu ndi mtolankhani Mm. olo atakhala kuti ndi munthu wamba ifeyo apolisi tikugwira ntchito mwina tikujambu tiku- tikumanga anthu tikuthamanga tingoti Yes. tsiku la ma demonstration Mhm. Eh, mu- anthu amane kuti apolisi akuthira utsi Mm. a- atolankhani kumajambula osatiso atolankhani olo anthu kumajambula Mm. sikuti ndi mlandu chifukwa ife timakhala kuti tili ndi zifukwa zokwanira zimene zikutipangitsa kuti tigwire ntchito mmene tikugwiriramo mwachitsanzo kuthira utsi anthu yes nde ngati ife tikuthira utsi anthu

Ah, Wanda, Okay, Wanda, ah, bwana yes. kalaya ah, wanda here inu ndi anzanga tinaziwana kuyambira pakale muli ku mzuzu izizi zimene mukuyambazi si zabwino and for you to come here kunena kuti mukufufuza i think mukuchita chipongwe pali chofufuza apa mukuziwa kuti it was a, a lady officer dzina lake i think mukumuziwa amene amaoneka kuti anali wamkulu pamenepo amene analamula zimenezizi so sizingatitengere zimenezizi 24 hours tikufufuza zinthu za straight forward like this i think zimangoonesa kuti apolisi pene pake simuli serious this is a simple issue that how does it take so long you know the people you know the incident is not like a- apanga dwe ena akathawa sitikuziwa so ine ndimakupasani ulemu akalaya ngati munthu komanso i respect the police service but on this one no akuluakulu let's not go through this route you know it was wrong panopa bwezi mukumatiuza kuti ayi mwina wapolisi ameneyoyo panopo amalangika chakuti chakuti chakuti because palibepo nkhani munthu amajambula

we should not go this route Alright. honestly speaking what they did is wrong they must Yes. apologize they should have Bana, apologized by A- now akalaya musanayankhe zimene akunena a- awandazi zikumveka komano inu mwanena kuti mukufufuza mwina funso limene angakhale nalo anthu ndoti chimene mukufufuza ndi chani chifukwa mmene aneneramu its a straightforward issue its public domain chenicheni mukufufuza eh, for 24 hours and more ndi chani mwina chimenecho anthu akachiziwa they might appreciate kuti you are investigating
Um, ndimafuna ndiyankhepo tisanapite ku nkhani ina ya ngozi za ziphaliwalizi Yes, koma mwalankhula kwambiri Chabwino. nditayankhaso mwachidule right um, panopo tili pa wireless akutimva ndi amalawi ambiri Mm. ife ngati amalawi police service muzitimvetsetsa tikamati tikupanga zakuti zakuti nkhani iyi inuyo mukuyitenga ngati yachidule eti nkhani iyi nthawi- pamene incident imene imachitika inali dzulo kumadzulo Mm. kuti anali mmawa iyayi Mm. and malipoti amenewo kuti atipeze amatipeza mochedwerapo Mm. and nkhani yachitika you want us to just pronounce judgment ngati ngati mene akulankhulira It's not a- a- judgment. a- Because- awanda kunena kuti It's nkhani not judgment. ya straightforward Dakala, no, no, no, no. We are not saying that we should pronounce judgment. My, my, um, I get worried when the police ikumatenga how long does it take bwana kalaya with due respect to inuyo are you giving confidence to malawian people

sana sa, palibepo case I, I don't think there is any sanamuuze kuti waphwanya lamulo lakuti lakuti you are under arrest because an arresting officer must tell you what is it that you have committed why they're taking you for questioning they need to tell you but somebody here is abusing power is using their office molakwika you guys mukumusisita you're massaging them it is wrong akalaya ndimafuna tichokepo pa nkhani pa komano a very simple answer straightforward chimene mukufufuza ndi chani that's, that's a very basic question and inuyo mwanena kuti it takes time To investigate what in this particular incident?
Ndikulankhula ndi anthu oti akwiya ndipo kukwiya kwanuko ine ndikukumvetsetsa. Nchifukwa chake ndinanena koyambirira kuja kunena kuti I think ndinafotokoza Amalawi amva kunena kuti mtolankhani osatinso mtolankhani yekha wina aliyense amene akujambula zithunzi malo amene ife tikugwira ntchito si mlandu and incident iyi yachitika dzulo madzulo and kuchoka dzulo madzulo kufika lero pali usiku apakatipa and you want me mmamawa ngati uno ndibwere ndi ma answer? Ndikunena kuti sizingatheke kuti ndibwere ndi ma answer pompopompo. Pali nkhani ziwiri, pali nkhani yonena kuti mwina i, mukufufuza mukufufuza chani imene ikukhudzana ndi mwina kuchedwetsa kupereka information ndiye pali nkhani yokhudzana ndi kuti mwina mtolankhani anatengedwa ndi apolisi imene ili nkhani ina. Nkhani yoti mtolankhani anatengedwa ndi apolisi ndayiyankha ndimene ndayankhayi. Komano nkhani yonena kuti tipange zinthu mwansangansanga just because tikuona kuti nkhani yatha choncho ndimene ndifuna ndinene kuti muzitipatsa mpata. Okay. Tikanena kuti Appreciated. ti- ti- Um, ndi- ndiyankhe bwinobwino Mm. muwerengera ma hours amene tadutsa usiku ngati kuti a Kalaya sanagone Mm. anathamangira ku Blantyre amakafufuza za atolankhani sizimakhala Mm. choncho Okay. timadikira akuti atilembere malipoti Yeah. kunoko a- malipoti afike mwa anthu ena Mm. malipoti amene kuti adzafike pa desk ya ineyo ngati public relations Mm. officer wa Malawi Police Service Mm. mundikhulupirire a Kankwatira kuti Yeah. zi- zimatenga ndithu kanthawi Okay, Ndipo thank you. ndikudziwa kuti mwakwiya koma tikamakwiya tiyeni tizikwiya tikupangabe reason bwino bwino ngati so amalawi Zikomo finally, kwambiri. eh, finally timeline yanu ndiyotani Eh, mukuona mukukhala ndi yankho by when Le- madzulo mawa or next week just to give a timeline chifukwa tifuna li- liyankho tilifuna kuti mwapeza zotani dzulo polankhula ndi atolankhani ndinapereka yankho la nthawi imeneyo ndinawauza kuti pofika lero ngati tsiku la lero lachitatu Yeah. tipereka side yathu ngati apolisi anthu ayembekeze kuti lerolo tipereka side yathu Thank you. ya nkhani imeneyi thank you very much uh, tibwerere ku nkhani ija Ku- ku- kuujeni ku Dowa uku ku Mponela anyamata folo amwalira malo amodzi uh, obviously ndi nkhani yakuti inuyo ngati apolisi munapitako mwachita investigate kodi akuti zinakhala bwanji a Kalaya ndizoona kuti ku Dowa ku Mponela uh, pa chisanu pa 29 november Mm. ndi pamene kunachitika ngozi imeneyi ngozi ya mphenzi mphenzi imene yapha ana 4 pakamodzi tinene kuti malipoti amene ifeyo tili nawo ngati apolisi chifukwa tinathamangirako monga amene timachitira apolisi timapanga respond kuma incident angozi ngati amenewa Right. um, ana amenewa ama- amaphunzira pa kaungwe cdss Mm. kumene ku, ku Mponela ah, ndipo ngozi imene inachitika tinanena kuti lachisanu cha ma 5 madzulo ana amenewa atabwerako ku skulu amapanga rent pa namwili trading center namwili trading center amene akukudziwa cha ku Mponelaku Mm. ili pakatikati pa ah, chikho hotel komanso chimwaza trading center Mm. um, atabwera kunja kumagwa mvula mvula ya mphepo mvula ya mphenzi Mm. ndipo ana amenewa nyumbamo ana, amakhalamo ana 10 amapanga rent nkumapita ku sukulu Mhm. ndipo nyumba imene munali ana 10 yeah eh, ndiye kunali mvula mvula ya mphepo mvula ya ziphaliwali mvula ya mphezi mm. mphezi inadzamenya pa nyumba pamene paja nyumba moti munali ana 10 yeah amene anakhudzidwa kuti avulazidwa analipo ana 6 mm. ana 6 amenewa anatengedwera ku chipatala kumene ana 4 anakapangidwa pronounced dead kapena kuti achipatala ananena kuti ana amenewa ndithu amwalira mm. mwana Awiri otsalawo pakali panopo akanali m'chipatala akulandira chithandizo, kusonyeza kuti atsala enawo folo ndi amene anakhudzidwa pang'ono ndipo ali bwinobwino. Ndipo tinene kuti ana amenewa anali m'nyumba, sikuti anali panja kuti kapena anali pamtengo iyayi, anali m'nyumba ndithu. Chimene chinachitika, mphezi imeneyi itawomba, oyandikana nawo nyumba atamva ana kukuwa ndi mphezi kuwomba, anathamangira ndi amene anatenga anawa msangamsanga kupita nawo kuchipatala cha Mtengo wa Nthenga. Choncho ndi mmene zinakhalira. Ku Mponera kumeneku pa Namwili Trading Centre pamene ngati dziko tikunena kuti taluza ana okwana 4 pakamodzi ndipo ana awiri akanali mchipatala kulandira chithandizo. Mwina ndisanachokepo pa nkhani imeneyi ndinene kuti Yeah. tsiku limeneli ndanena kuti kumagwa mvula ku Mm. dera limeneli la ku Mponera kwa TA Mponera Mm. komanso cha ku Mponera Trading Centre. Okay. Mbali inanso uh, timakutchula kuti kwa jazi kumeneku Mm. uh, kwa TA Msakambewa kunapezeka kuti mvula imene ikugwa ana amasewera uh, ndipo ana okwanira atatu Mm. mphezinso inamenya tsiku lomweli nthawinso ngati yomweyi ana amenewa onse anatengedwera chipatala cha pamponera uh, mponera rural hospital Mm. ana amenewa ndi apa sukulu imatchedwa kuti Kedze primary school Mm. ndipo pa- mpaka na lero ana amenewa chiweni mchipatala akanali mchipatala kulandira chithandizo kusonyeza ndithu kuti tsiku limeneli kunali mvula ya mphezi ndipo mphezi ziku- ziku- zikumenya ndithu ndipo ngati amalawi tikuyenera kuti tikhale osamala tikukamba za ana folo amene amwalira Ena ana awiri ali atatu. mchipatala pa mtengo wa nthenga ndipo ana atatunso ena ali mchipatala pa mponera um, primary school Uh, yeah, Yes, okay. yes. makamaka pa mponera rural hospital Yeah, yeah, ndipo correct. ana amenewa koma ndi apa Kedze primary school Okay. kumene I think kuku- pabweranso uh, i think eh, comment apa kuchokera kwa abambo ena amene akumvera programu imeneyi Eh. akupempha kuti bwana Amos Mtonya atafotokozapo because Yeah, yeah. zikuoneka kuti anthu they trying to understand mapeteni

wotcha mpakana kumwalira pompo koma ena onsewo Abwino bwino. sinakhudze mwinamwake ndakufunsa kuti kodi mmene zikukhalira ma patterns awawa poyamba tinkaoneka kuti timane kuuzidwa kuti musakhale pa malo pa mtetete kuti wamtali ndiweyo Yeah. usakhale pansi pa mtengo ino panopa even ukakhala mnyumba where are you safe Onse Akufunsa awatu kuti ndi- tukambawa anali mnyumba. yes ndiye akuti kodi panopa tingabisale pati Yeah. akufunsa choncho ndifunsirani eh. kwa azanyengowo yeah, antonia so, mwina amaphatikiza yeah. kukambira even uh, akalaya muja yeah. zanawa mm, chani mm. kuti mphezi za masiku ano zikuyenda mm. bwanji yeah, akalaya pamene mukuyankha imene ah, antonia pajamata antonya tikafunsa antonya eh okay antonya yankha imene komano asanachoke akalayawa um, ah, panali funso lonena kuti kodi mukamati anavulala pakali panopo ali mchipatala akuvutika kuvulala kumene kumakhala kotani chi- a- amakhala ndi mabala cha- pali funso limenelolo anthu ena sanamuone munthu ata- atachitidwa affect ndi ah, chiphaliwali A- akalaya um, i think eh, anzanga antonio afotokozapo kwambiri Mm. komano munthu kutengera ndi experience yathu ife apolisi Mm. munthu amene wavulala ndi mphezi amakhala kuti kwakukulu wapya ngati wagwidwa shock imakhala kuti ndi Aha, ndi magetsi electric shock, amphamvu yeah. kwambiri Mm, mm. amene amuotcha munthu uja Yeah. ndipo kuotchako kumalowa mkati ndithu Very kwa good. mphezi ija kumakhala kuti kwakukulu ndi Ndi shock moto. Mm. ya magetsi wa amphamvu Yeah. amene amapangidwa mmwambamo Choncho Chabu- sikuti kumakhala kuti mwina munthu wavulala ngati mmene amavulalira pangozi kuti mwina waduka mkono ayi koma kuti amakhala ngati kuti wapya kwambiri ndakumvani chidule chake Yeah, ndikhoza kunena choncho. ndakumvani kwambiri zikomo kwambiri um, antonia um, mulowepo tsopano nkhani ndi imeneyi pali mafunso ambiri uh, koma tiyambire ndi ili lonena kuti eh, kodi zimenezi zizi zikuchitikazi zimayenera kukhala choncho kuti mphenzi kumenya mnyumba malo amodzi tebulo pa tebulo pa anthu 4 mmodzi ndikumwalira nayo mphenzi imeneyi atatuwa ndikuchita survive awawa anyamata folo aku Dowa aku Mponela-wa tamva lero kuti apa na- munali anthu 6 inamenya anthu onsewa anabisala malo amodzi and uh, no, no, no munali anthu 10 Uh, six o- uh, a iwo were affected four anamwalira two adakali mchipatala I- i- selection imeneyi imakhala bwanji Aku- ndiye funso lake limakhala kuti i- i- ndiza- ndi za normal zimenezi kutsogolo kwake ndi mmene akuti kodi nde tizibisala pati chifukwa kale zinkamveka kuti mukhale mnyumba musakhale panja musakhale pansi pa mtengo mnyumbamo ndi mmene zikukalowa mphenzi izizi antonya
ayi chabwino mwina tiyambedi ndi nkhani ya kodi mphezi ikama- ikachitika kapena mvula ya mphezi ikamagwa munthu akuyenera akhale pati Mhm. ngati pali nyumba pafupi chanzeru ndikulowa mnyumba chifukwa mnyumba ndi motetezeka kwambiri kusiyana ndi panja komano mnyumbamo ndi umo ah, mphezi itha kufikabe titha kuona chifukwa chake kukamamangidwa manyumba mwina kwa anzathu maiko otukukawa Mm. pamakhala kulimbikitsidwanso kukhala ndi ah, zitsulo zija zima zimene amanena kuti zimagwira mphezi Mm. ma lightning rod Eh, anatchula Chifukwa a Kuwanda choti- koyamba kuja Eh, mphezi i- imatsata pamalo pamene pali kuthekera kuti mphamvu ya magetsi itha kuyenda chifukwa chake mwina imatha kuyenda ngati mmadzi kwambiri Mm. ndiye tikudziwa mvula ikamagwa pa manyumba madenga amakhala aku- tsitsa madzi ngalande Mm. ndipo nyumbamo kawirikawiriso tikamapemphedwa tikhale mnyumba nyumbayo imayenera itsekedwe ngati pali mawindo atsekedwe ngati pali zitseko zitsekedwe Mm. Ah, ku- ku- kuonjezerapo pa anyamata aku Dowawa tikudziwa zaka 4 5 zapitazo zinachitikanso ku Ntcheu Mm. mu tchalitchi anthu angapo anaphedwa ndithu ndi mphezi Mm. koma kuona makesi ake mwina nkhani itha kukhala yoti inde manyumbawo tikumanga tikuyenera kubisala mnyumba Mm. koma nyumbayo ndiyotetezekeratu kuti basi mphezi patonga zoti nyumba silo pamakhalabe zina zoletsa ngati zimenezo mwina kapena zolepheretsa kuti nyumba ikhale completely safe ndi chifukwa chake no mwina pamakhalanso nkhani yoti uli mnyumba koma tiyesetse mawindo titseke masiku ano palinso kutsimikiza ndi kuzindikira kuti chifukwa choti mphezi imayenda m'madzi kapena mu zinthu zamagetsi Mm. zimatheka kuzitsekera mu nyumba koma mwina kuti yeseze kwa munthu mwina akugwiritsa ntchito madzi mnyumba timadziwa masystem amadzi mwina ngati aku, akuyenderera akukatuluka panja akukumana ndi madziso apanja Mm. oti mphezi itha kuyenda nde mphezi ija ndi mphamvu ya magetsi yayikulu kwambiri Mm. chimakhala champhamvu kwambiri nchifukwa chake kupha kwake titha kungotengera chitsanzo cha ng'ombe 34 zaphedwazi yeah ndi chithunzithunzi chimene tingakhale nacho kuti kodi mphamvu yake imakhala yaikulu bwanji nde ndi zotheka ndithu kuti ngakhale tati mwina gawo lake lalikulu lapita kwina koma lina langomutsata munthu chifukwa choti mwina kaya panali chamagetsi kapena madzi kapena kunyowa olo mmene mwina zachitikira ndi anyamata aku Dowa kuti mwina mphamvu yaikulu ya mpheziyo inali panja mm. koma mwina yochepa ina yachita affect amene atisiyawo ndi ena amene avulala Kutanthauza kuti mnyumba muli bwinoko kusiyana ndi panja mm. koma sitinganene kuti ndoti ukangolowa mnyumba ndoti zonse zili bwino so siti- sitingabisale sitingabisale Eh. mphezi mmene mukunenera Eh. a- a- a- Antonya apapa ndekuti sunganene kuti ayi kabisale pena pache mphezi siikupeza uli uli bwino ndi chimodzimodzi za za tingopereka chitsanzo chomwe mwina sizingagwirizane komabe kungoyesera kuunikira izi timalimbikitsidwa kuyendetsa galimoto kumanga lamba Mm. sizitanthauza kuti wamanga lamba ndekuti basi ndiye kuti wapulumuka koma umawonjezera mwayi okhala pa- okhala otetezedwa e, so kunena mwachindunji chifukwa mmene zinkakambidwira uh, zimanenedwa kuti tikhale mnyumba in fact malangizo ake akumatuluka choncho kuti mu nthawi ino ya mvula chifukwa cha mphenzi ndi zina zoterozo uh, onesesani kuti ikayamba mvula ija mubisale mnyumba so pamenepaja sipamanenedwa kuti koma mnyumbamonso ikhoza kukupezani uh, so i think it- ndi zofunika kuti pakhale clear kuti Kukhala m'nyumba kuja si 100%. It, i- zimapangidwa ngati kuti it's 100% koma tatsutsika apa anthu akufa m'nyumba mmene. zoona zake zikhale choncho kuti mwina mauthenga akuyenera akhale clear kuti ngakhale tikakhala m'nyumbamo zimene tikuyenera kuchita ndi chani Mm. chifukwa choti mwina timakhala kuti tadzitsekera m'nyumba zochita zachepa nthawi zina anthu timatengeka kumagwiritsanso ntchito zinthu zamagetsi pa nthawi imene mphezi ili mkati ndi zinthu zokhazokha zo- zoti zitha kuyikoka mphezi ku- kukuyandikira panyumba panu ngati ingayende pafupi ndiye kuti pali kukhala m'nyumba komanso pali machitidwe kuti m'nyumbamo inde takhala koma titani koma tionenso ma structure athu ambiri masukulu matchalitchi Mm. ambiri amango- timakhala ndi ma- mawindo ongokhala ngati chibowo Eh. timakhala ndi mawindo tani open mm. Eh, nde ku- kuyenda kwa mphezi mphezi ima- ima- imathamanga kwambiri tika- ti- titha kufanizira chinthu chothamanga kwambiri chimene chilipo Mm. kuwala speed ya light yeah mm. zinthu zimachitika mukanthawi kamodzi Eh, si pena kuti mwina imakhala ndi nthawi ngati yoganiza kuti apa tizungulire pali nyumba tiyendere uku Yeah. ndekuti Eh, paja ndakumva. uh, paja bwana Mtonya ndekuti inuyotu ngati nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mmayenerano kuti muyambe kupereka ma guidelines kamangidwe ka ma structures athu kuti ikhale ngati mbali imodzi yoti munthu amene afuna kumanga nyumba yake tchalitchi whatever akuyenera apange izizi kuti zimenezo zizivomerezeka otherwise mmene mufotokoza papamo Anthutu mwina sadziwa ayi. Chifukwa pano Anthu uko Rwanda. amangomanga bola mmene ayimangira Yes. osadziwa kuti ali pa chiopsezo pa mphezi pamene inuyo mwina mukudziwapo ukadaulo wa sayansi wina kuti munthuyo ataonjezerapo kungoika kachitsulo kakatali pa denga pakepo ndekuti mphezi izifikira mkachitsuloko kusiyana ndi kuti ifikire nyumbayo Yeah. zomwe anthu atamapanga zimenezo chifukwa anthu makankhani zimene za- za- zokuti ah, anthu akutaya miyoyo nazo amakhala nazo chidwi kuti aone kuti kodi tingapulumutse bwanji miyoyo ya anthu correct akuganizira yankho nkhani ya ma lightning con- conductor iyi ina- inazilala Inazilala. Eh, and- and ndikuwadziwa anthu akumanga nyumba panopo ndithu sayikapo conductor palibe, ina palibe, palibe yes. so i think azanyengo mulowepo pa